asị m na nnukwute ife mere anyị four years ago nnukwute ife mere anyị Pọl na Pita sere okwu ụfọdụ n'ime anyị joinere Pọl ụfọdụ n'ime anyị join Pita asịrị na-ada everywhere mụwa na onwe m join Pọl ebe ọ bụla m pụta fụ anything gbasara Pita ọ sọrị ya bụ na vidiyo a make sense m shiftue na akụkụ ọ sọrị ya bụ na o tie egwu ọfụụ m shiftue na akụkụ m mesịa jụọ onwe m ajụjụ o nwere ife na-esere mụ na Pita ọkwa Pọl na Pita bụ ife na-ese okwu kedu ife Pita mere m nji bịa hateba ya mgbe nji jụbazi onwe m ajụjụ a m fụ na m na-ehate mmadụ for no just cause o nwere ihe onye a mere m m bịa na-ehate ya maka na ya na nwanne ya na-ese okwu amalọ m ka o si bido ife a family matter gbasa fa na abụọ anyị bụzi ndị fans bịa buli ya n'isi splitie ụfọdụ follow Peter ụfọdụ follow Paul m wee bịa na-ajụ sị na ụfọdụ n'ime anyị nwere ndị ihe dị otu a na-eme na family fa e nwere ụmụnne split ndị a joinie ndị ndị a joinie ndị nke ọzọ e nwere family na mother and father adịrọ na mma ndị a kwetalụ mma ndị a kwetalụ mpa a na-anụ ọgụ even as I'm talking to you now they are still fighting their family adịrọ in unity still ha na-ejekwa ụka ha ma Chukwu mana they are not in unity ihe a na-eme na many families today m wee na-ajụ sị otu a ka anyị ga-esi wee gaba esemokwu adịrọ mma o nwere ndị bụ nọọ ihe a kọ na asịrị debe fa n'ọnọdụ ha nọ na ya today na onye a sị na onye a sị i were maka ihe a sịrị asị ma onye a bịa kọọrọ gị na-esesa mmadụ okwu gị na onye a adịrọ n'udo maka ihe a sịrị asị till date unu ka na-eselili okwu anyị ka nọ na disemba anyị ka nọ na disemba ọ bụgo na ọ bụlọ disemba bụ jenụwarị chọba onye gị na ya na-ese okwu ezinụlọ gị esemokwu a ka dị na ya bikonu nwanne m dozie n'ezinụlọ gị ka udo dị n'ezinụlọ gị ọkwanụ ihe anyị na-ekpe ekpere ya otu a mụnwa bụ Ifeanyịchukwu si bụrụ onye omenala ada m anwa anwa fụ ebe a na-ese okwu m sị mba ee na ka njekwere onye ni mba jụkene ihe na-ese okwu malụ ka a ga-esi dozi ya o nwere ihe mpa gị melụ gị o nwere ihe mma gị melụ gị gbayalụzianụ esemokwu ka anyị ga-eji wee pụta 2022 mba onye ọbụla mejọrọ gị gbayalụkene gbalụkene ihe ị na-ebu n'obi ihe ị na-ebu n'obi welụ maka ya sị ya na ihe agbasa onye a wicked na ị ga-emesịgharị ya ife mba nụ nwanne m kedu ife anyị na-ekpere na ekpere ọkwa chukwu gbaghara anyị ka anyị si gbaghara ndị mejọrọ anyị ka anyị na-ekpe na ekpere kedu ihe mere ị ma-agbaghalụ kedu ife mere ị ma-agbaghalụ ngwa nelụ Peter and Paul nwaanyị bịazi splitie ha ncha niile edozisigo ha naabọ edozigo even ha unite kwu em Timaya na eh, Martins J Martins ha naabọ sị na for seven years ha akpabelọ nkata ha ekwubelo okwu mgbe a bịa jụba em Timaya ọ sị na they don't have anything to say na ha enwerọ ihe ha ga-ekwu ị fụgo ya so unity amaka udo amaka na family be a peacemaker in your family ihe ọbụla ga-ebute esemokwu wepụ ya na family gị mee ka family gị nọrọ n'udo udo amaka udo ga-achịlịlị na ezinụlọ ọbụla mana gị ka ọ dị n'aka echena mummy echena daddy were aka gị wepụta onwe gị as onye na-edozi ezinụlọ dozikene ezinụlọ gị ka a nwụọle dị ka e kwuru na ka asịrị na ọnwa na onye kụwa asịrị n'isi unu unu akpọkọọ ezinụlọ ajụkene ajụjụ gbasara ya ka ghara ijezi ị na-elo ilo n'ihe ị na-amarọ ka o si bido ọ nya ka m sị ka m gwa gị onye gị na ya na-ese okwu mee gịnị jee yọọ mgbaghara na ọ bụlụ gị mejọrọ gbaghalụkene ma chezọọ ọ nya ka m sị ka m chetalụ gị maka na o nwerọ ebe e ji ilo eje ọkwa na udo ka anyị na-achọ and udo ga-adịgide daalụnụ